fɛn min ka di i n'a fɔ di o ye adamadenya bɛnnen de ye o la bamananw y'a fɔ zana na ko dunun bɛnnen bala bɛnnen maaya bɛnnen ka di ni fɛn caman ye an filɛ dɛrɛkulu cɛman ani musoman denmisɛn ani maakɔrɔ dunan ni dugulen tɛmɛnba ni jɔba yɔrɔ janma ni yɔrɔ surunma minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ diɲɛ jamana janw fɛ aw bɛɛ lajɛlen bisimila vision jamana kan

ka segin mun kan e de b'a ɲagami sisan mɔgɔ sigilen k'u concentré ka filɛ a filɛ a ye mɔgɔ ka fɛn tiɲɛ ne ye min ko de ye dɛ bala bi ye seli de sa i kana ne kɛlɛ seli don yafa ma n jo t'a la ayi an bɛ segin nin kan jɛnɛba filɛ ka mɔgɔ ka fɛn tiɲɛ bala a wuli a la sa bala a wuli a la sa bala e bɛ kɛ mile si maa ye i t'i yɛrɛ kɛ maa ye mɔgɔ k'i maaya minɛ dɔ yɛrɛ fɔ bala e bala bi ye seli de ye i nɛ kunu ka bɔ n kunna

awa sigi duloki ye yɛrɛdɔn dulokiba bɛ aw bɛɛ lajɛlen kan na n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ɲɔgɔnna dilara ko gosila tɛ maa tulo ɲɛgɛla ye jɔn bɛ ni k'i lajɛ ayiwa fanga kɔni tɛ anw na abada ni aw tɛ jɛgɛ fanga ye ji ye anw fanga ye aw ye badada hadada dayimu kayimu foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn anw fɛ yan ka ɲɛsin aw ma an bɛ jɛmukan min kan nin kɛrɛnkɛrɛnyana seli de kosɔn bi selidonyaba in na yaasa aw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ a sigiyɔrɔw la aw bɛ se ka nisɔndiyaw sɔrɔ a ka cakɛyɔrɔw la aw bɛ se ka nisɔndiyaw sɔrɔ a ka salɔn kɔnɔnaw la aw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na a ka du kɔnɔnaw na ayiwa anw y'o de fɔ aw ye ɛɛ anw da ye furu ye anw da ye furu ye furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nin tɛ ban la fiyewu ɔhɔ ɲin ni nɛn bɛ kɛlɛ kɛlɛ banbali o de ye ɲɛngoya ye mhm. n'i ko maaninfin yɛrɛ ma ko a ye n'an ka jɛ dɔrɔn i ko ko a ye n'an ka kɛlɛ nka kɛlɛ tɛ ban ye hasidiya ye mhm. hali cɛ kelen n'a muso kelen don dɔ la aw bɛ kɛlɛ kɛlɛ banbali o ye ɲɛngoya ye jango n'i ye muso fila fara ɲɔgɔn kan ayiwa maa muso fɔlɔ kɔni o y'i balimamuso ye awa i k'a dɔn i ba don awa i kɔrɔmuso don i dɔgɔmuso don i denmuso don ɔ o bɛ nɔgɔ min kun i la muso filanan de bɛ sɔrɔ k'a ɲamada o fɛ ni ka sɔrɔ ka nɔgɔ kun denw bɛ ɲamada o bɛɛ lajɛlen de fɛ ɛɛ danfɛn fɔlɔ n'o falen ko ɲɛna i forotigi yɛrɛ hakili bɛ sigi kosɛbɛ jɛnatigɛ ye nin ye o tuma na an bɛ aw bisimila ka tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye yanni kuma ka caya eh, jeliw ko ten ko kisɛ ka kɛ a la ɔhɔ taakasegin bɛ ngɔn ma nka kulu b'a nɔ kɔrɔ la ngɔnfatɔ de n'o taara o tɛ segin anw bɛ to ka taa nka anw tɛ ngɔnfatɔ ye an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau in kan eh, n ka kuma di jɔn kelen ma fɔlɔ de eh, eh, di fɔlɔ de ma i t'i jɔ n ka mɔgɔ ɲini jɛnɛba e yɛrɛ jɛnɛba i kun tɛ tan dɛ komi a ye nin kɛ balali k'a di ne ma siɲɛ kelen
bala bi seli ne yɛrɛ tɛ fɛ an ka kɛlɛ mais n'i ma kow ta ordre la kɛ

Bala tɛ mɛn to yen o tuma ayiwa an ka hinɛ a la an ka kɔrɔfɔ d'a ma sa a ka kanubaw bisimila ayiwa ɲinɛ kun fɔlɔ de ye o tuma ɲinɛ i sen jigin ka da ne de dutigi ne ma sen yɛlɛ i b'i sen yɛlɛ mun na ne de bɔra i bɛ o tiɲɛ bala ɲinɛmuso falen y'i bolo kɔni
ni bamanankan de e t'o kɔrɔ dɔn siniwa ala nɛgɛ kuma dɔ la sa i dɔn di don dɔgɔnin bi to yen la yafa n ma dafili tu dafili
ne bɛ ka miiri ka yafama la fɔlɔ n bɛ miiri e miiri To ka miiri yanni ka tila miiri la ne bɛ n kanubagaw fo fɔlɔ hali e yɛrɛ kanubagaw minnu bɛɛ fo parce que bi ye seli de kɛlɛ man ɲi bi an filɛbaga cɛman ni musoman denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ni aw ka spécial sanbɛ sanbɛ de ka sanbɛ kɛnɛ sigi aw ye walasa ka aw la ɲɛnajɛ Ka aw la tulon k'aw la nisɔndiya ka to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Vision Plus jabarani don e min ye mɔgɔ kura ye e min bɔra k' an capter sisan an b'a ɲini i fɛ i k'i abonné n'i abonné i kana ɲinɛ ka j'aime kɛ i kana ɲinɛ ka partage kɛ souscription fana bɛ an ka jabarani sanfɛ i bɛ se ka souscription kɛ chaque fois an bɛ souscription nafa fɔ mɔgɔw ye an bɛ ka video kɛrɛnkɛrɛnnenw de labɛn souscription tigiw kama souscription nombre bɛ ka yɛlɛn ka taa a fɛ bala don o don mɔgɔ camanba de bɛ souscription kɛ donc an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ ka aw ka videow labaara a ka videow baara baara bɛ senna ni ala sɔnna a ma souscription mɔgɔw bɛna to ka video dumanniw ye abonné tɔw tɛ min ye souscription mɔgɔw bɛ wele de ko les super fan ɲɛma ye ka lagare ka sisukuru sisukurusɔn kɛ anw ye fɛnw de ye koyi bamananya an ma kalan Sisukurusɔn kɛ ne ma tila foli la nin tɛ téléphone dɔn ka ɲɛ
taa
ayiwa an filɛbagaw ne bɛ tɛmɛ ni n ka kuma ye n'a ye souscription kɛ aw ka video dumanniw a bɛna u lasɔrɔ a tɛ mɛn tuguni ni ala sɔnna a ma nka halisa an mago bɛ nombre hakɛ min na souscription mɔgɔw kama an m'o nombre sɔrɔ fɔlɔ nka ala ye diɲɛ ma don o don da mɔgɔw bɛ souscription kɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o kɛ aw bɛɛ ye kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka page Facebook mhm. aw jama sanumanba min filɛ youtube kan ni mhm. an b'a ɲin'aw fɛ a ka taa aw abonné page facebook fɛnɛ kan kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma aw tɛ nimisa bala e tɛ yɛlɛ sini yan ee bi ye seli de ye n bɛ kɔntan a na to n ka kɔntan
Jama sanumanba in fo aw bisimila kɛnɛ sanumanba in kan an bɛ ala deli ka yafa ɲini k'aw fɛ aw ka yafa n ma an fɛnɛ yafara aw ma ala ye kɛnɛ in sigi hɛrɛ la ala ka kɛnɛ in wuli hɛrɛ la aw fɛnɛ ka an lajɛ hɛrɛ la ala ka san caman yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na ala ka an ka selibaw caya bala i ka yafa n ma dɛ
An b'a miiri ana e fɛnɛ ka yafa n ma an bɛ miiri fɔlɔ i jɔ
aw bɛɛ lajɛlen ni yankuma n b'aw fo dansɛ foli min na a sɔrɔlen aw ka télévision mandi kan n'o ye vision plus tv jabaranin ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an kanumɔgɔ foli la aw ka émission kɛnɛ sigira n'o ye spécial sanbɛ sanbɛ ye san o san an bɛ nin kɛnɛ duman sanumanba in sigi aw ye ka ɲɛnafin bɔ aw la kɛrɛnkɛrɛnnen na aw minnu bɛ mali kɔ kan sɛgɛnbali ɲinanbaliw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinan aw foli la ala ka kanu to jɛnɛba y'a fɔ cogo min na halisa a ye souscription kɛ minnu bɛ souscrire ani minnu tɛ souscrire olu tɛ kelen ye dɛ aa vidéo spécialisé vidéo a fɔ cogo di vidéo spécialisé dɔw de bɛ minnu bɛ di mɔgɔ souscrilenw ma olu b'o filɛ o fɛnɛ ni abonnés ta tɛ kelen ye halisa a ye to k'aw abonné a ka super ni j'aime camanba kɛ ala ka kanu to an ma kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka bala kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka jɛnɛbiso jugu sago kanubaga bɛɛ wala ne tɛ jugu sago ye ne y'a fɔ lagare e hakili ka bon yɔrɔ dɛ e de b'i kanubaw fo ka tila ka jɛnɛba kanubaw fo ah, hakili ka bon oh, yɔrɔ dɛ wa ne vision plus kanubaga bɛɛ de fo o t'a bɛɛ o t'a bannen yan vision plus kanubaga o y'a bɛɛ de ye o ou bien ah bala komi ne yɛrɛ b'a dɔn ne ka ko man bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ mais o de don Mais hali n'a ka bon bolo o tɛ k'a yira kosɛbɛ ne ka ko man bon maa o maa bolo ne ka du kɔnɔ yan o bɛɛ bɛ du in bila a banna o tigi ka taa a ye ɲɛ bɛ ni ni ana ka ko man bon maa o maa bolo a bɛ yan bila a banna o don dɛ bala an tɛ clip dumanba kelen yir'u la walasa dɔ ka fara kanu tɔ kan halisa baasi tɛ an ka taa clip dumanba kelen lajɛ ka na layi

ala ka labanko ɲuman di ala ka san wɛrɛ d'an ma ala ka woloden ɲuman di lahilahilalabihɔ n b'a fɔ asalamalekun warahmatulahi taala wabarakatu ee an lamɛnbaa kulu cɛ an'a muso ni aw balimamuso ani aw denmuso bayɛli kuma ni ale de mankan ye donc n bɔra bi ka jɔ silama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc nin ye silamaw ka selima foli ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka san hɛrɛ caya ala ka labanko ɲuman ala k'o di an ni alisilama bɛɛ lajɛlen ma ala ka silamaw don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ jamana in an b'a ɲini ala fɛ a kalayalen don bi a sumabaga ye ala de ye ala ka jamana in suma an ye yarabi

danbe n'a danna walawala kan a tɛ falen nka danbe n'a danna sansumaya la a bɛ falen o la danbe bɛ kisɛ bɔ ka kunkun bɔ ka folofolo bɔ ɲɔntɛ ntori musokɔrɔ kanda fɛ awa sigila n da fɛ a yɛrɛ cɛ ka jugu nka n'i bolo d'a kan duguma i b'a dɔn k'a sumalen o bɛ danbe ko fɔ anw ka jamana in ye danbe jamana de ye ba maliba silamɛya jamana don mhm. hɔrɔnya jamana don kotoɲɔgɔntala jamana don ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o jamana don o de la an bɔra ka kilibu min filɛ n'o bɛ anw yɛrɛ ka dugu kɔnɔnaw kan sisan aw yɛrɛ y'a ye seliba seli kɛnɛ kan anw fɛ yan anw bɛ bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ seli kɛnɛw kan dɔw ka seli kɛnɛw bɛ kɛ u ka dugu soforo kunna walawalaba kan mhm. dɔw ta bɛ kɛ misiri u ka misiriba kɔnɔ mhm. dɔw ta bɛ kɛ u ka fɛɛrɛba la mhm. an mana bɔ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn du kɔnɔ ka sogo jeni k'a ɲimi saga faga
balimaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ dugu wɛrɛw la mali kɔnɔ yan u bɛ boli ka taa u ka dugu la minnu bɛ kapitali la olu bɛ taa erezɔnw ni sɛrikiliw ni arɔndisimanw la n bɛ taa seliba kɛ n balimaw kɔrɔ n bɛ taa seliba kɛ n sinjiw kɔrɔ nka jɔn bɛ n'i da kan jɔn bɛ n'i da kan ɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ sa ko olu a y'a kanu ka na ko ma se ka na an bɛ dugawu kɛ aw ye o de la anw sigi kun ye yaasa ɲɛnafin bɛ bɔ aw la yen aaa aw yɛrɛ bɔra ka ninnu bɔlen kɔ selikɛnɛ na sa a y'a ye u ye saga faa cogo min na ɔ du in kɔnɔ yen n bɛna min fɔ aw ye kɔrɔ ni dɔgɔ kɔrɔ ni dɔgɔ kɔrɔ ni dɔgɔ fo maa sigiyɔrɔma duuru balimakɛ cɛ duuru n'a ka denbaya de faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan u bɛ ka badenya kɛ ka sinjiya kɛ mhm. mun y'o kɛ ni danbe tɛ n'a fɔra adamaden ma ko i danbe aw yɛrɛ bolo ko danbe ye fɛn jumɛn ye yɛrɛ dɔn bala dɛ hmm. an fana ka taa seli kɛ so dɛ ni m'o yɔrɔnin lajɛ de jɛnɛba k'i kana kuma tigɛ jɛnɛba bɛ kɛ min ma o ye danbe dɔ de ye e bɛ kɛ mun ma ye i bɛ jɔkɔrɔba ka kuma e bɛ ne ɲininka ko danbe ye mun ye

n'i tɛ se ka bɔ ka taa baara yɔrɔ la i bɛ se ka sɔgɔ bɔ min ne bɛ se ka aw bɛɛ pase bɔ ka taa so cogo di e dun maa se so i bɛ t'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ko tubabuden de a b'a fɔ k'a tɛ to fɛ bilen k'a tɛ seri ni fɛn i b'a fɔ a ta ka jugu ni ne ta ye e b'a fɔ ne ne delila ka taa bɔ so e b'a fɔ ko fɔ furu tɛ ka diya ka di a y'a fɔ Ana e ma deli ka se an ka so koyi e bɛ se k'i da bɔ nin kuma na e ma kabini e furula bala ma e se ma se bala ka dugu la hali ka taa i burankɛ ni buramuso e e kɔɲɔ e ma se wa jɛnɛba n'a ma ɲɛ ko ne bɔra i wolodugu mɔdugu furudugu
aw bɛ ana taa kun bɔ bilen wa ana ne ye kelen yan i yɛrɛ ɲuman na ana ti ɛ ɛ zira de ye a ne kɔrɔmuso ti sanu ye a n m'o f'i ye ana ye duguba kɔnɔ den de ye e ni ne ye burusi kɔnɔ maa de ye diyagoya don an bɛ taa so kɛ ayi bala ne ka kuma de jaabi sa o ma se nin bɛɛ kuma caman Ɔ, a ka ɲi sa. danbe ye mun ye ne ye danbe kelen f'i ye ou bien ayi i ye n ka kuma de tigɛ Ɛ, o yafa n ma

Ne ma a na yɔrɔ n'a ɲɔgɔnna caman kɔrɔmatigɛli man jugu fɔ tan n dɔgɔ ma mɔgɔw b'an bɔ ɲɔgɔn na yan sisan e sen t'a la sa ko i bɛ tan ni fɛ sisan da to i bila ne kɔ k'a sɔrɔ diɲɛ wari bɛ yen maa ka kan k'i bila wari de kɔ ne tɛ wari ye koyi i ye ne ka wari yɛrɛ bala e ye ne ka wari ye e ye ne ka sanu ye n t'o la dɛ n tɛ dɔgɔlima ye sa

A ma nɔgɔn dɛ e de wa mugan di ne ma ka taa kɛ e ma ne ma se ka fɛn bɛrɛ san e ja wa mugan di e ma e fana ne tɛ kelen o e taara fini de san ne taara na de san bala ye nansan ni ɲininkali kɛ i da bɔ nansan ko in na nin bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ kelen a bɛ ye sugu de bala dɛ foyi de tɛ se ka san sugu la sisan ni mala fɛn o fɛn ye dɔrɔmɛ tan ye u ye duuru fara o kan k'o kɛ tan ni duuru ye fɛn o fɛn ye mugan ye u ye tan fara o kan k'o kɛ bi saba ye doni kelen kama doni kelen kama
ayi doni kelen dɔrɔn tɛ dɛ n'i ko ko i nin ka gɛlɛn su kan fɔ e t'a dɔn ko coronavirus bɛ dugu la frontière datugulen don minɛnw tɛ ka na dɛ mhm. a donna ne ɲɛ ka bɔ ne ɲɛ dɔw de y'u profiter coronavirus in fɛ bala kɛ ka bere walo a fɔ cogo di bere da fɛn bɛɛ kun ka jagofɛnw k'u sɔngɔ yɛlɛ n'i ko mun ma ko a barika sugu la o bɛ nɛgɛ k'i jaabi jɛnɛba e fana hmm? filɛ de kɛ ko coronavirus de a barika dɔn dɛ jɛnɛba fana ma k'i bɔ sɛbɛn o t'o dɔn a t'u da dɔn dɛ jɛnɛba ye ne jaabi o la sugu kɔnɔ bi kɛ fo ka ne ja tigɛ ko coronavirus ye min ye ne ko n k'a barika ko coronavirus de a barika dɔn dɛ ko ne t'a dɔn ko coronavirus bɛ yan ko ne tɛ sariya ne ka taa ka bolo da la cɛ don mais e fana ma kegun koyi jɛnɛba ma kegun mais ana ne bɛ deli k'o fɛn masina o ne kun taara fɛn mu san ne kun bɛ deli k'o san kɛmɛ duuru de o kɛla fo waa kelen e k'o jateminɛ burusɛti kala dun burusɛti kala kala ni sɔngɔ gɛlɛyara fɛn ma fara wari kan dɛ dɔ de bɔla sogo la o ye sogo kun de kɛ fiti fitini o man di kucalakaw ye dɛ makɔrɔni dun o ye segukaw ta ye makɔrɔni ya o ye duuru duuru fara o kan bisimila donc n'i ma se segu wa bi wolonwula kun o y'a kɛ bi wolonwula seliba i ma se segu makɔrɔni da sigi makɔrɔni ko daminɛ dɛ daraka ye makɔrɔni ye mm. surafana makɔrɔni tilela makɔrɔni o fana bɛ nege bɔ sa dɛ seliba de don koyi
wa anw ka dugu la ɲɔsɔnmugu olu ta ye maloden ye olu yɛrɛ ko ko n'i y'o dun k'i fa yɛrɛ t'i taa banakɔtaa la bilen o de bɛ don i golo la sa jolisiraw fɛ o vitamini de ye i t'i taa o la dɛ jɔ
i bɛ tila ka tobili kɛ bi yɔrɔ ne sɛgɛnna a fɔ a ye k'a ka e kɔni b'a dɔn ne tilala o la ne jigi tɛ ka seli don sa Ana ne ye n ka fɛn bɛɛ de labɛn ka sɔrɔ ka na n sigi tantɔ ne b'a dɔn e tɛna maga a la o sinon fɛn bɛɛ kɛlen fɛn bɛɛ mɔnen don ka ban Mun de b'i bolo ka di an filɛbagaw ma ye sanbɛɛ sanbɛɛ kɔɔ unn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an kanubagaw foli la unhun Ala ka san caman yira an ni aw la aami k'a yira an sitigi la aami k'a yiraa ɛ ɛ cɛ te muso minnu bolo k'a yira u cɛtigi la aami aami k'a yira an dentigi la aami unn muso be ɛ cɛ be minnu bolo unhun k'a yira olu fɛnɛ cɛtigi la k'a yira u dentigi la k'a yira an bɛɛ lajɛlen nafolotigi la Ala k'an ka bato labi k'an haminako bɛɛ nɔgɔya aami Ala k'an kulu fa aami Ala k'an ba fa aami tunkarankɛw ala ka tunka diya aw la ala ka tunka diya aw la ala ka tunka kɛ aw nimɔgɔ ye ala kana k'aw buran ye ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati Ana bɛ nin min kɛ tan Ana jogo t'a ta ye dɛ e ma ɲinɛ o la dɛ Ana jogo t'a ta ye dɛ an bɛ nin dabɔ de walasa k'aw ɲɛnajɛ Ana jogo tɛ dɛ ni ne donna fɛn o fɛn gasi la yafa bɔrɛ fa n bɛka n kolonkolon duguma yan nɔ bolo fila bɛ n kɔ aw bɛɛ lajɛlen walahi a yafa ma o parce que a ka di dɔw ye a man di dɔw ye a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ e parce que ne bɛ ko min kɛ tan nin jogo yɛrɛ yɛrɛ de bɛ dɔw la wa jɛnɛba fana bɛ cogo min na nin jogo yɛrɛ de bɛ dɔw la du kɔnɔ Safi o ne bɛna e ɲininka e ko e jogo t'i ta ye O kɔrɔ ko ne fana jogo tɛ n ta ye. Ayi e jogo t'i ta ye o.
I jogo t'i ta ye dɛ. I jogo t'i ta ye. Awɔ. Ne yɛrɛ jogo tɛ n ta ye. An bɛ ka don mɔgɔw ka du kɔnɔnaw de la. N jogo ye n ta ye bi, n jogo ye n ta ye sini. Ka ladilikanw di. Ɔ ne ni n ɲɔgɔnnaw bɛ du minnu kɔnɔ, il faut que Jɛnɛba Jɛnɛba a fɔ minnu ye muso fɔlɔ ye olu de fana ka hakili sɔrɔ. Unhun. K'a fɔ filanan mana na kɛ cogo o cogo. Unhun. Filanan nakun ye hɛrɛ dunni de ye ko e n'i cɛ de ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ. depuis foyi foyi tɛ cɛ bolo donc filanan mana na ka na fasi bɔ cogo cogo e de ka kan ka se k'i yɛrɛ maîtriser e de ka kan ka se k'i cɛ bonya ne filanan ye k'a fɔ k' e bɛ k'i cɛ bonya a kɛra cogo cogo a bɛ changer filanan mana fasi o fasi bɔ e k'i dabali ko bɛɛ bɛ laban cɛ ne ma i yɛrɛ ka i kelen ka musokɔrɔba ɲuman mama tanti faransi ko ale den y'an bɛɛ lajɛlen ye nka ale denmuso denmuso yɛrɛ yɛrɛ jɛnɛbiso ne jɛnɛba bɛ ka comportement min kɛ o comportement de ka d'a ye M'a ye donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ changer kosɛbɛ minnu bɛ ne ne ka wulukolon jogo in a bɛ minnu na u k'a dabila ala k'i yɛrɛ changer
ayiwa dabila ala ka bala changer ala ka ana changer ala ka dɔ fara ne ka

dɔw sara dɔw wɛrɛ wolola na ko bisini k'i la dɛ a ma diya ye dɛ o y'a jansa de ye o ni i kan ka porte-feuille wari de di ne ka wari bɔ n k'o di e ma bala fasa la mun na an yɛrɛ tɛ fasa dɔ da e ko n tɛ sanu nɛgɛni yo wari ni bila a bila a bila kaba ala k'i da sen don foyi la ni kɔrɔmatigɛli kɛ maa y'i tile kɛ maa kelen tile tɛ diɲɛ bila n ka ye n ka du ye n'a ye n sa tɔ n'a bɛɛ bɛ sa fo k'a ɲɛ n'o ma diya i ye
bala jɔ an ka dɔnkili laban sa
i ta in bila
Hmm, ayiwa eh, hmm. bala hmm. an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la mama kani bɛ faransi eh, a bɛ k'an lajɛ nin wagati in na a ye bala le polygame kanu ka vision plus kanu ka ne yɛrɛ jɛnɛbiso kanu mama kani très bonne fête bonne fête à toi i sanbɛɛ sanbɛɛ ala ka san wɛrɛ yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na an kanubaga fɛn fɛn bɛ faransi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ i ko ala ka san caman yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na ala ka aw ɲɛ mɛn k'an lajɛ Minnu bɛ Ameriki, italikaw, Itali, an kanubaga caman de bɛ Itali, unhun, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo, an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ dɛ, Algérie, aw bɛ yafa an ma, aw bɛɛ lajɛlen,
Jɛnɛba ani Ana, un, i bɛ se ka fɛn kelen di fɛn kelen dɔrɔn, awɔ, i bɛ se k'a di maa saba ma wa a bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya i kɔrɔ, cɛ

ba nisɔndiyara den fana sewara
o bɛ cogoya min na jinɛtigɛ in a ka kan ka kɛ ten de an ka du kɔnɔ sisan anw ye maa saba de ye o u ko ko maa saba jɛ ko kelen b'a kun fɛ walahi hali bi aw ma jɛ aw bɛ fɛ ka jɛ waati min na aw ni ŋaniya dɔ don aw bɔra ka fɛn dɔ fɔ ko an si jogo tɛ an jogo ye
an si jogo tɛ an jogo ye nka an jogo ye an jogo ye ka da fɛn jumɛn kan n'i kɛra ɲɔgɔlɔnbɔla ye n'i kɛra artisi ye artisi ye waliju nagasilen de ye mun ye waliju nagasi n'o tɛ waliju tɛ nagasi o anw b'an ta fɔ ni yɛlɛ ye ani nisɔndiya ani ka an yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ an t'o ye k'o ladege n'i ye ɲɔgɔlɔnbɔla dɔw ka ɲɔgɔlɔn lajɛ i bɛ ala kale k'u bɛ dulɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de min k'a sɔrɔ kabi ala ka dɔw da n'i ye dɔw ye fatɔya la i bɛ ala kale ko fatɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ don n'i y'a dɔw ye sonyɛni na walahi i b'i kale ko zon don ɲɔgɔlɔnbɔla mhm. waliju nagasilen don ka da sabu jumɛn kan baara in bɛ kɛ ni nisɔndiya de kɔnɔna ye ɔ mun y'a kɛ waliju ye fɛn min bɛ na sini artiste de bɛ se k'a baara kɛ bi fɛn min bɛ kɛ sini artiste de bɛ se k'a baara kɛ bi fɛn min b'a bali artiste de bɛ se k'o baara kɛ ye bi a kɛlen kɔ fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko aa ko nin filimu dun bɔra a mɛnna dɛ y'a ye o tile de bɔra bi ma aa nin tiyatiri in dun tuguni na a mɛnna dɛ o tile de bɛnna bi ma nin dun ka dɔnkili in aa nin dara a mɛnna dɛ e b'a fɔ ko maa y'i tile kɛ maa kelen tile tɛ diɲɛ laban tara bɔrɛ ka dɔnkili tɛ wa a bɛ dɔnkili in kasiti bɔ san min na o y'a sɔrɔ studio tɛ mali kɔnɔ studio tɛ kɔdiwari dɔnkili in kasiti taara bɔ fɔ liberiya de nka a joué o joué ka bɛn ni adamaden i b'a fɛ ka fili yɛrɛ ma n'i y'a lamɛn i b'a dɔn ko dɔnkili in kan b'e ma i bɛ sin k'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ah, ah. ɔ tara bɔrɛ dun fana fatu kuma min na eh, fatulen ni bi cɛ dɔnkili bɛ ka baara kɛ ne ko t'o dabaga tɔgɔ dɔn yɛrɛ i t'an k'o fɔ o de la bamananw y'a fɔ zana la ko ko maabaw tɛ sa
n'a fɔra ko maabaw tɛ sa nin y'a dɔ ye ɔ aritisi ka walijuya walijuw tɛ sa o walijuw bɛ t'u nɔngɔ ma minnu y'u ka walijuya ɲini ni ala ko nasira ye a ye dɔnnibaaw ɲininka n kale na o walijuw bɛ ɲɔgɔn ye su o su su o su ni min ni sekoya ka kan o kumana u b'o fɔ ɲɔgɔn ye ka bɛnkan k'a kan ka tanpɔn kɛ a la k'a di mɛlɛkɛw ma olu bɛ yɛlɛ n'a ye ka taa a bila o kumana u bɛ sɔrɔ k'a da maa ɲuman dɔ la sugo na su fɛ u bɛ taa a fɔ dɔ in ye ayiwa ko surɔ ayiwa k'e kɛra seko ye a tɛ sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i tɛ maa limaniyalen dɛ a tɛ sɔrɔ sekoya tɛ sɔrɔ abada n'i sabalilen tɛ i tɛ kɛ waliju ye abada fo mɔgɔw k'a bɛɛ lajɛlen k'i la i k'a bɛɛ kun ne ko artiste o a bɛɛ tɛ k'i la wa ee a bɛɛ bɛ k'i la nɛni min bɛ da i kan walahi o de ka ca juguya min bɛ da i kan o de ka ca yeko kɛlɛ min bɛ da i kan o bɛ da anw kan cogo min na o bɛ da walijuw kan ten ɔ n'i sera k'a bɛɛ lajɛlen kun i m'a ye artiste min bɛ bɔ k'a nɛnibaw fana nɛni n'a bɛ fɔ k'o kafalen don tuma dɔ la e bɛ bɔ dugu kɔnɔ sirikilasɔ la e b'i ka moto nin na ne bɛ n ta la nin b'a ta la n'an bɛ ka taa sa i b'a sɔrɔ an dusu kasilen don ah nka mɔgɔw bɛ girinni min k'an kan an tɛ se k'o jira dɛ han a dɔ la i b'a sɔrɔ kunko dɔ b'i da la a ka bon kojugu hali a man d'i ye ka yɛlɛ maaninfin fɛ. San dɔ la ne den banana an denmusonin banana an taara n'a ye Gabriel Touré la Gabriel Touré la bɔ sa ko an donna banabaatɔ dalen don a don den tun bɛ yɔrɔ bolo a bɛ saya ni balo cɛ an donna ka taa den da tabali kan ordonnance b'a bolo u bɛ ka boli ko ala kama an ka foto dɔ ta sa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Gabriel Touré den bɛ saya ni balo cɛ ko an ka foto ta ayiwa n'i yɛrɛ kɛ cogo dɔ la dɔrɔn a fɔ ko yarɔ o la sisan e fana walijulama don k'i dusukun ŋuna ŋuna in bɔ i la yaasa i ni mɔgɔ ka bɛn i den banabaatɔ b'i bolo ko i jɔ an ka foto ta i bɛ ka sin n'o ye urgence la dɔ y'i lajɔ e bala an ka foto ta bala y'o kɛ cogo di de walahi ne ye foto ta eh, jabaru masa i fo n bɛ ka taa eh, eh, tikɛ u b'a fɔ ko tikɛ waasa den ka dayɔrɔ sɔrɔ a ka dɔn k'a bi yan tikɛ tayɔrɔ la finitigi yɛrɛ dɔ de don koyi nka a ta n ko a t'a dɔn ala kama an ye foto ta awɔ ala min ɲinɛ ko bala mun ye ayi ayi a ɲinɛna ko dɔw fana labilalen don olu n'u ka banabaatɔ bɛ ka taa so an ye foto ta ka taa sɔrɔ banabaatɔ dɔ fana denmisɛnnin dɔ dalen don ko a tɛ ka dumuni kɛ a tɛ ka wuli a tɛ ka sigi nka anw tɛmɛna a ka eh, sanburu da fɛ dɔrɔn a panna ka wuli k'a fɔ a fa ye ko bala tɛmɛna eh, ko ko bala kɔni tɛ tɛmɛ bilen koyi ko bala ka tɛmɛ o hakili la ko cɛkɔrɔba don mɔgɔ kana ka t'i degunnen dɔ kuwa o de la ne ko n ko an jogow ti an jogo ye nka an jogo don n'an bɛ ka kɛ a bɛ kɛ ka kalan dɔ de kɛ ɲɔgɔlɔnbɔla ni aritisi dɔnkilidala fɔlikɛla aritisi yɛrɛ fan o fan nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ jafilɛlan de ye dungare mɔgɔw kan ka u jogow lagɛ e de la ka dɔ bɔ u ta in na i ka baara n'o bolo n'i ye baara kɛ n'o ma sɔrɔ a la dɔrɔn awa i kan k'i yɛrɛ ɲininka o tuma na ne bɛ aw de fo aw ye sanbe sanbe di an kanubaw ma a diyara n ye aw ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an filɛbaw ni an dɛmɛbaw ma a diyara n ye nka ne bɛ aw de fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a mɛn ko n fa musa doniba ta a fɔ ɲuman ɲuman kɛ bi diɲɛlaba tile in na a ma fɔ e ye k'a fɔ ko maa saba jɛ ko kelen b'a kunfɛ wa jango muso fila faralen ɲɔgɔn kan cɛ kelen ko aw ka baara kɛ an ye episode joli k'a la
an bɛ bi naani wolonwula ne ko muso fila ka jɛ a bɛ taa ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ni ɲɔgɔn kɔ kuma ni ɲɔgɔn tigɛlilima cɛ fo bɛ kɛ sababu ye jɛ bɛ tiɲɛ o ye jɛkulu min tiɲɛ jamana in kɔnɔ o man ca wa o la ne bɛ aw fo ba aw ye aw yɛrɛ dɔn o la n ye kuma daminɛ n ko n donmuso kɔrɔ kan t'a fɛ j t'a fɛ nka n'i bolo d'a ka dugu i b'a dɔn ko a suma o tɛ dɔwɛrɛ ye danbe kɔ ne bɛ aw fo An ye foli minɛ, o tuma ka tila ka kuma di Lagare ma a k'a ka npalan kɔnɔna jate minɛ, Bala an bɛ e de fo, e Bala an b'e fo, foli nin ka ɲi tɛ sa k'i ka npalan kɔnɔna lajɛ, mais cɛ tilennen ka kan ka fo de, Bala tilennen donc an bɛ fo, n'a y'i fo, Bala n b'i fo dan tɛ foli min na, n bɛ kasi dɛ, a kana kasi Bala, halisa Bala ne bɛ dugawu de k'i ye Ala ka anw ta fanga don i la
Ani ɲɛji cɛ ala k'anw ta fanga don i la a e bala i cɛ ka ɲi tan sa an ka tɛmɛ n'an ka programme ye sisan na an bɛna taga bala na wagati fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ bamakɔ a ye baara fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min kɛ e b'o dɔn ne

mu ne bee ne madame maa dɔ bɛ da la k'i ɲininkali kɛ dɛ maa dɔ wa awɔ
cɛ wa muso Personne doit être un abruti. cɛ don cɛ dɔ don awɔ cɛ awɔ ne kɔ awɔ a ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de C'est un abruti.
Comment il se fait qu'il bɛna don mɔgɔw fɛ yen nɔ ka sɔrɔ i ma téléphone ci?

an na tuma min bamakɔ ne ni bala na tuma min ka bɔ an ka dugu la han bala bala i dun ma nin fɔ ne ye dɛ i ma nin fɔ ne ye a ye baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ o de kɛra nin ye ana e t'o dɔn halisa batuma dun wolola ka bala to nin gardienya in na dɛ batuma wolola ka bala i bala walayi ma nin fɔ ne ye k'a tɔ ɲɛfɔ a yan jɛnɛba e ye du cila de ye

ale a tun bɛ baarakɛdenya fana kɛ asan bolo ah, o bɛɛ b'a la madame ɲagali kelen kelen o y'a gɛn a tilala ka don ndomi feere la o b'a gɛn kɛ parce que nangaraba e tun ye mun ye ndomi feere la kɔ ne ma bɔ o si ma ko ye e de bɛ ka bɔ i ta ma yan
bala e ka gardien bala o tuma ala an bɛ yɔrɔ min na bi o e bɛ gardien kelen de la est ce que e bɛ bala ka bi baara dɔn yɔrɔ e
bala ye wala ala k'a bɔ gardien na ala kana a t'o la bilen sa ala ala e ɲɛ bɛ ne na fari feere la bilen fari feere ne y'o kɛ bala nɔfɛ yan ka bananku balabalalen feere bala nɔfɛ yan ne ne yɛrɛ batuma sɔrɔ k'an to bananku balabalalen feere de la e n'o ka kan kɛ ka tigaw yiran k'o feere hali saribɔnw e n'o ka kan o an bɔla nɔgɔ la ten dɔɔni dɔɔni dɔɔni fo fo bala nana kɛ fɛn ye sisan mun don kɛ bala bɛ baara ye sisan
ne bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ la biro kɔnɔ e bɛ biro kɔnɔ aa sisan ne ye biro kɔnɔmuso ye dɛ bala ye biro bɛ bi bala jɛnɛba bɛ ka yɛlɛ dɛ i dun b'a dɔn a filɛ nin ye a tɛ yɛlɛ ɲuman na n'i ye jɛnɛba ye n'i bɔtɔ ye dɔrɔn ne sɔn jalen don bala n ko de y'a to a ka ala k'i ka baara taa ɲɛ i bɛ baara o baara la ala k'a taa ɲɛ ne ko n dan ye ne ka dumuni kɛ ka n fa ka kini sɔrɔ k'a dun a yɛrɛ k'a filɛ ni ne ko min ne sɔn ja jɛnɛba kɔrɔ waati o waati a bɛ ko dɔ kɛ tuma bɛɛ aw de bɛ ne wele k'a fɔ ko n k'a kɛ ala kama ka ne jɛnɛba baara dɛ mɔgɔ tɛ jɛnɛba mɔgɔ tɛ jɛnɛba jogo dɔn e bɛna n ka furu sa ayi furu tɛ sa sisan ne b'a fɛ k'e ɲininka bala o an na kuma ni ne tun bɛ nin bɛɛ kɛ fari feere bananku balabalalen feere tiga yirannen feere mais bala o sisan e tɛ e tɛ sɔn ne k'o si kɛ mun kelen de la sisan ne tɛ foyi de kɛ sisan hali bolo yɛlɛma n t'o kɛ fo ni bɛ anw yɛrɛ ma ni n kɔrɔkɛw ka wari minnu ci n ma ka n yɛrɛ dɛmɛ n'o ye i tɛ sabali fitiriwale e ye ne bali olu la pourquoi bala tɛ wari d'e ma i tɛ sabali fitiriwale fitiriwale man di ala ye dɛ kɔngɔ de b'i la

An na mani ne tun bɛ feere minnu na a tɛ dan bananku feere ma i bɛ bananku foro de sɛnɛ n'an y'a kɛ ten siɲɛ kelen tun i bɛ n bila ka taa so kɛ n taa sɛnɛ sɛnɛ tɛ bɛ mɔgɔya bilen i bɛ ka taa
bɛɛ bala ko ko tɛ a ka taa ka boloda e ne tɛ sɛnɛ de ka na koyi ne tɛna taa to yen koyi

ɔ komi i bɛ to ka va et vient minnu kɛ i t'olu ɲɛfɔ an na yan. va et vient. va et vient ye mun fɛ. ne b'a dɔn dɛ mais ne tɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna bamanankan de la Ana. fa e bɛ tubabukan de mɛn. ɔ va et vient kɔrɔ. ça fait a b'olu de kɛ quoi. taa ka segin yan ka taa ka na ka taa ka segin. ɔ ne ye komi de ye o ne tɛ taa maa wɛrɛ ka baara la komi ne bɛ n yɛrɛ sago de la ɛɛ ne bɛ n ka biro kɔnɔ baarakɛlaw ka ca n bolo ɔ. kuma dɔ la n yɛrɛ bɛ bɔ n bɛna bɔ so ɔ n bɛ taa n ka ci dɔw ɲɛnabɔ ka na n sigi n ka biro kɔnɔ Ana, e bala ka biro yɔrɔ dɔn e delila ka se yen Bala ne ma deli ka s'e ka biro la dɛ. An bɛ tila ka taga don dɔ la kɛ don dɔ la an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ.
i kɔni k'i ko dɔrɔn N'a ka k'i d'i sigi ye. salɔn kɔnɔ dɔrɔn bala ni san ye bala ni san ye e t'a dɔn i cɛ yɛrɛ bɛ baara kelen pe min kɛ i t'a ka baarakɛyɔrɔ dɔn ne dun bɛ nin bɛɛ yɔrɔ dɔn o bɛɛ tɛ kojugu o jɛnɛba ne dan tɛ bala ka ne balo wa e n bɛ si so ɲuman kɔnɔ ka ban télé écran plat bɛ n ka so kɔnɔ karo bɛ n ka so kɔnɔ e n tɛ baara kɛ kuma dɔ la bala yɛrɛ bɛ aa Jɛnɛba e ye nafiginin sara nabali a fɔ e dun tɛ sabali ten sa nafiginin sara nabali a fɔ e dun tɛ sabali ten sa
a bi ye seli ye ne hakili la walayi mɔgɔ man k'i dogo i furuɲɔgɔn na o ye ɲɛsira la a ka ɲi sa n'i ye jɛnɛba ye i ye ka nin ko in sɔgɔ bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ nin ko in nin ko in ye ne sɔnja ko de ye Ana. sɔnja bɛ ko ko la ne t'o la ana i sɔnja ko tɛ ale de sɔnja ko don ee ni ne sɔnja ko la ne ye san joli k'a la han I y'a an bɔra faamuya k'e ba ka la. garidiya lajɛ yan A sisan ne ne ye bɛ- san joli k'o la Bala wa ana i tɛ mun kalama dɛ bala jɛnɛba tɛ yɛlɛ ɲuman i jɔ ka tɛmɛ nin kan n bɛna ɲɛf'i ye a tɛ ka yɛlɛ o la k'a fɔ ko o ye ne na kuma ye bamakɔ wa mm. ɲagali na kuma musa ɲagali na kuma bamakɔ oh. o ye min kɛ ne bɛ se k'o kɛ k'ale de tun bɛ wele ko cɛ min tɛ yɛlɛ moto kan
o tuma tigiɲɛ de tun don wa a bolo n'a yɛlɛla mototigi kɔfɛ sa u bɛna fɔ ko u ka mugan di u ka essence sɔngɔ
ko o kuma ale yɛrɛ de tun b'a ka fini bɔ a yɛrɛ i y'a fɔ k'a ka fini pase a yɛrɛ a n'a jɔ n'u n'a kɔrɔkɛw n'a ye min pase dɔrɔn dɔ bɛ sin ka dɛ a yɛrɛ k'i ko waati min a b'a sɔrɔ dɔ tɛ so dɔrɔn k'i cɛ tigɛ o la kɔ ɛɛ a b'a fɔ ko i b'a sɔrɔ ji t'i ba ɲɛ k'a fɔ ko n b'a kɛ cogo di
Bala. Ɲagali na kuma ni.
E k'i jɔ sa. Ɲagali kɛlen ka ɛ ɛ manɛvuruya kɛ mɔgɔ kɔrɔ baara. Musa Ɲagali k'a ka wariw fara ɲɔgɔn kan sisan. Han ka Ala minɛ ka taa ɛ ɛ fototala de san sisan. Fototala kundon kundon bɔrɛ fototala dɔ bɛ yen fɔ i b'i kunkolo don bɔrɛ kɔnɔ ni ko jagaw. A fɔlɔla k'o de san. A y'a fɔ k'a tun bɛ taa fo Loloni. ka taa fotota la yen ani lolonikaw tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko ko dawala wa dawala de u bɛ n'u taara sa u bɛ taa tiga sew ka tiga sen foro la i y'a fɔ n bala ani nkɔyɔ foro sew ni fɛn n'u tilala u bɛ nɛgɛso kura mayatɔ kura
u tun tɛ yɛlɛ nɛgɛso kan koyi e b'a mɛn ko cɛ min tɛ sɔn ka yɛlɛ moto la nɛgɛso kolonkolon k'a bɛ mankanni bɔ cɛ
ee wele donna koyi bɛɛ e bɛ ka nin fɔ mɔgɔ ya mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn musa ɲagali jɔn bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲininka sisan bɛɛ bɛ musa ɲagali dɔn o t'an ka directeur de ye wa an ka DG de aw bɛ ja o ja de ye du dɔn plus la dɛ ale de b'a bɛɛ filmer k'a monter

bala i dun bɛ ne kɔrɔkɛ jogo dɔn ɔ i nafigi i ka to f'o ye e ala i tigi da ka walayi bala i ko ko den ne kɛ wala ala kelen pe ni ne y'a fɔ cɛ mɔgɔ ba ye baara ye sa la to mɔgɔba de tun ye a ka jele da kan na a bɛ yaala du ko lɔgɔ bɛ ci wa lɔgɔ bɛ ci lɔgɔ bɛ ci ayiwa
bɛɛ b'a

muso yɛrɛ an dala
ana an ka fɔ musa ɲagali bala ye gardien dabila ka taa mun dege baara mun dege yɔrɔ i t'o fana dɔn dɛ dɔn dɔn kelen kelen bala ye tile fila kɛ dɔn dege la a m'a yɛrɛ sɔrɔ a la i bɛ fɛ k'a ye bala jɔyɔrɔ de bɛ dɔn aw

ɲinan seli ba ja a ye bala ɲinan seli jɛra parce que an kɛra a kɛra an kɛnɛma ɲɛnɛ
ana non wa a ka ɲi tan n tɛna dɔwɛrɛ si ye parce que ne bɛ ka bɔ mun kalama e tɛ nin si kalama i cɛ la ɔ jɛnɛba bi ko ma ani fɛnɛ ni e bila ɲɔgɔn kan o mais ana ye furu seliba naani a seliba naaninan de ye nin e t'a kalama ko bala kun ye gardien ye a ye dɔn dege ka tɛmɛ sisan yɛrɛ bala bala minɛ e t'o dɔn ɔ ne ni bala bɛ baro kɛ mais an ka baro tɛ bɔ olu kan o

Bala dɛ tabari aw ka kuma ninnu b'a fɛ ka ne ka kalifa de tɔɔrɔ fɛ ni ne ka kalifa tɔɔrɔla ne bɛna ko bɛɛ tan ka yɛrɛ kɛ muso gwanan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ala ka furucɛ nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen ye amina yarabi cɛ ɲuman n'a fɔra cɛ ɲuman min nunkala ka jan ko tɛ n'a fɔra cɛ ɲuman min ka bon a ka jan a jɛ bɛɛ kolomamisɛnnin wala o fana ko tɛ bamananw ko ten ko n'i ye musow ye yɔrɔ jan fɛ u bɛ ka na muso kulu i bɛ sin k'a ye ten min jɛlen don a cɛ ka ɲi o de ka di i ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan nka n'u gɛrɛla i bɛ sin k'a lajɛ min jogo ka ɲi n'a bɛɛ i b'o de fɛ n'a fɔra cɛ ɲuman cɛ min bɛ furu yɛrɛ fɛ n'o y'i furu ayiwa i ka da la i furu la min cɛ ka ɲi nka o tɛ furu fɛ n'o y'i furu furu farala ala kana an di an furu farabaw ma ala kana an di an furu farabaw ma ka tila ka min fɔ denmansaw ye n'o ye an balakaw ye an ka bi baw n'o tɛ kunun baw y'a bɛɛ lakali ka ban an ka bi baw de kɔnɔ k'a fɔ denw ye n'u bɛ taa cɛlasigiyɔrɔ la ko furu man di ko furu man di k'a man di eh, bala a ka di sa an kɔni ta in ka di e n'o fɔ kɛ e n'a fɔ k'e ta ka di kɛ a ka di hali ne yɛrɛ b'a fɔ bala mm. furu ka di bala tiɲɛ yɛrɛ la furu man di ka da yɔrɔ min kan e k'o fɔ dɛ wagati dɔ la furu man di ka da yɔrɔ min kan wa mm. anw bɛ ka ɲɔgɔn tibi ta bari furu ye muso de ta ye cɛ ta tɛ mm-hmm. o de y'a goya yɔrɔ ye cogo di muso de tɔgɔ ye furu la ko muso ana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko ni tiɲɛ fana nana an b'o fɔ koyi e ne bɛ ka min da jɛnɛba kan ni mɔgɔ dɔ don a tɛ t'u ka so wa aa kamalen yɔrɔ dɔ tun bɛ yan k'o taara ba so a yɛrɛ ka jateminɛ buramani nan bɛɛ bɛ ka min da jɛnɛba kan a yɛrɛ ka jateminɛ kɛ a fɔ ka min da ne kan sa kɛ
o la ni furu tun ye ne bala ta ye sisan b'a sɔrɔ jɛnɛba taara a gɛnko joli kɛra a ka ca ne yɛrɛ tɛ kɔlɔkɔlɔ d'a kan a bugɔko joli kɛra a ka ca a neniko joli kɛra ne ko jɛnɛba ye gwa kɛ siɲɛ joli ka sɔrɔ foyi den kelen tɛ ye a na la mɔgɔ si t'a da dɔn o ka
ca a t'o yafa ɲini joona ɔ ni furu kɛra o cogoya la o sisan ni furu ni furu bɛ o cogoya la o ni muso ma kɛ furu tigi ye a tɛ taa wa a bɛ taa kɛ o de la n ko furu man di furu man di i b'a sɔrɔ n'i b'aw ka so i bɛ nbɛndiya dɔ sɔrɔ yen ka yɛrɛsagokɛ dɔ sɔrɔ yen ka da ka sunɔgɔ dɔ sɔrɔ yen ka dasagofɔ dɔ sɔrɔ yen o tɛ sɔrɔ furu la dɛ wa n'i ye den cɛman ni musoman kɛlen nɛgɛ kogo ye dɔrɔn ba ka muɲu de b'o kɛ walayi n'i y'a mɛn ko barika barika fa bɛ min da ba kan o de ye barika ye fɛn jumɛn ye dugawu ye den yɛrɛ ko ale bɛ min ɲini a mansa fila fɛ o de ye dugawu ye ala k'an ka an ka n'i y'a mɛn ko barika ye ba ta ye a t'i n'a fɔ ko fa dɔgɔyama fana tɛ fɛn si ma han parce que n'i ko dɔw ma ko barika ye ba ta dɔrɔn u bɛ sin ka fa bila kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn ko n fa musa doniba ta ɲuman ɲuman ɲuman ne ba ka ɲi n ba ka ɲi fa de y'i sigi k'i miiri ka baɲuman ɲini i ye dɛ kosɛbɛ aha ni maa min ko ko fako tɛ ko gɛlɛn ni fa donna tile gan diri diri fana fadenw ɲɛna i n'a dɔn k'a fɔ ko fako tɛ ni maa min fana ye tulon kɛ bako la n'i mago jɔra bakɔfɛla la n'i ma boso sɔrɔ min b'i tigɛ k'i bila bakɔ i n'a dɔn k'a fɔ ko ba tɛ tulonkɛfɛn Bala
ba bɛ fo fo siɲɛ joli joli ka sɔrɔ ka turu se fa ma dɛ Bala cɛ dɔw bɛ ko sugu bɛɛ da muso muso kan fo fo hɛrɛ mais dɔw tɛ taga i yɛrɛ ɲuman furu bɛ muso de bolo a tɛ cɛ bolo dɛ. an baw de kan ka fo fo foli belebelebelebeleba ɔ a ye ne fo kɛ an ba de ye yan an bɛ k'i fo o. an an b'a fo mun de la dɛ Bala

i ye maa min ye i bɛ yafa wali n'a ma ne bɛ yafa o a banna mais pour que k'a jira parce que ni ne yafala ne kanubaga dɔw sɔn jalenba de b'aw kɔrɔ ɛɛ bi ye seli ye sa an ye saga min faa biɲɛ bɛ yan biɲɛ bɛ yan an bɛ tila ka biɲɛ jeni awɔ bɛɛ b'a kasa sama n'u y'a kasa sama dɔrɔn ok ne b'a ɲini kanubagaw fɛ bi selidonyaba in na aw bɛɛ ka yafa Bala ni Ana ma a y'a kɛ ne yɛrɛ kama

n bɛna kɛ tarawele tarawele ka zikiri ye hɔn ale ka zikiri ni musow fɔ la ka bi naani ni mɔgɔ mugan di aw ko bi ta bɛ ni kɛmɛ bɛ ye cɛ walayi mako tɛ wari misɛn na a ko tarawele ka kɔni ye ayiwa n'a y'a kɛ wari misɛn ye a ɲɛ bɛ misiri la i b'a kɛ ko bu
bala

ko n'u waati tɛ wa ayiwa an filɛbaw a ka di a ka di n'a ma ban awa o laban bɛ nege bɔ an ka taa an ka taa mhm. laban ye boli ye n bolo bila n k'i sɔn o tɛ mɔgɔ ɲumanya ye dajolima o tɛ tiɲɛ kuma fɔ awa jolikun tɛ anw da la dɛ anw da ye ka aw se ka aw nisɔndiya a sigiyɔrɔ la ne y'o de fɔ n ko ni maa y'i sigi k'i makun ko n tɛ kuma fiyewu i bɛ don dɔ gasi la mm-hmm. jango ni ala ye maa min ka baara kɛ kuma ye kuma la gasi tɛ ban mm-hmm. kuma dun fana b'i n'a fɔ gɔngɔrɔ de gabakuru n'i y'a ta k'a bugubugu ma i kɔni hakilina y'a ka taa yan fɛ de nka a bɛ ben yɔrɔ jumɛn An t'o dɔn dɛ, Ala de b'o dɔn, Ala de b'o dɔn, o tuma ni anw ka tɛmɛ dɔ ka kuma binna maa min kan dabɔnkama tɛ dɛ, an m'a dabɔ aw kama, an y'a dabɔ de diɲɛ ye tulon ni yɛlɛ ye, walahi, ɔ ni fili min yera kɔrɔfɔ ninnu na sa an b'o yafa ɲini aw fɛ, kosɛbɛ, a k'an to denninya ye, unhun, ɔ a denw ni a balimaw ni a sinji n'a dɔɔninw de kun ye ka nin jɛmukan sigi aw ye, o tuma ne bɛ bɔ kuma la ka hakɛto ɲini aw fɛ ala ka waati wɛrɛ jira an na Ya Rabi, Amina ya Rabi. an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na aw bɛɛ samɛ samɛ aw ka spécial samɛ samɛ de kun don an bɛ dugawu kɛ ala ka seli wɛrɛ jira an ni aw la ala k'an bɛɛ bɛn kelen ma amina yarabi ala k'an ka seliw caya Yarabi. nin kun ye aw ka spécial sanbɛ sanbɛ ye ka kɛrɛnkɛrɛn k'a lase an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan an bɛ dugawu kɛ ka dugawu ɲini aw fɛ Ala ka san caman jira an n'aw bɛɛ lajɛlen na. A ye dugawu kɛ an ka jamana ye, an ka jamana bɛ ka moment difficile min traverser yarabi Ala ka jisuma bɔn a kan bi donba in na hɔrɔma kosɔn. Ala ka jisuma bɔn an ka jamana sitanɛ kan k'a gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pewu-pewu-pewu ani mankan bɛ diɲɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka bɛɛ ka sitanɛ nagasi ka bɔ jamanakɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa an b'a fɔ ko aw san bɛɛ san bɛɛ